All right, we're back and uh, we're going to be at the end of uh, 1 Samuel right now. Apapa tikupita kumapeto kwa 1 Samuel. And move into 2 Samuel. Kenaka tizipita ku 2 Samuel. Something I neglected to tell you in the earlier session. Ah, mu session yathu yoyambirira ija china chimene ndina sinakuuzeni these are the historical books. Mabuku awa amene tikuwaona panopo ndi mabuku a mbiri. The, It's simply the way man states the breakdown of the scripture's subject matter. apapa pakungoonetsa mmene amene ankalembawo anaduladula ndi kumaona mbiriyo mwapaderapadera Genesis through Deuteronomy is the law, kuchokera ku genesis kuzafika ku deuteronome nkhani imene akukamba ndi ya chilamulo Joshua through Esther Ah, buku la joshua mpaka esta is called the historical books. ndi mabuku a mbiri It doesn't mean that's all they are is history, Ah, sikunena kuti zonse zimene amakamba ndi mbiri chabe ya mmene zinthu zinkachitikira but it does mean their purpose is to tell us the history koma akutanthauza kuti cholinga chathu atifotokozere mbiri kuti kodi izizi zinabwera bwanji ndipo zidachokera kutiko. as well as bringing us God's will Komanso mkati mwa ndimemo akutibweretsera cholinga cha Mulungu chobweretsa mabukuwo and his plan forward.
komanso ndi mapulani amene Mulungu ali nawo kunka mtsogolo. So, and um, man has separated Samuel into first and second Samuel. Ndiye mabuku awiriwa ndi munthu amene adawagawa kuti tikhale ndi Samueli woyamba ndi Samueli wachiwiri. Do you know man is the one that puts chapters in the Bible? Musaiwale kuti machaputala m'Baibulo adachita kuikamo ndi munthu. And- Mulungu amangole amangoyankhula nde anthu pozigawagawa ndi amene aika machaputala And verses, ndi mavesi mkati mwake numbering the verses.
nkumapasa manambala mavesiwo cholinga choti muziwaloweza bwino koma m'mbuyomo kunalibe zimenezo. God has blessed that. Mulungu anatidalitsa ndipo timakhala ndi ukaswiri wowerenga. And it makes it a lot easier for us to find things. Zimathandiza kuti muzipeze mwachangu kusiyana ndi mmene kalero zinkapangikira. But the original writing was on scrolls. Koma zolemba zakale zidali m'zimapepala zochita kukulunga. And it wasn't broken up into Ndiye amangolemba kuchokera kumwamba mpaka kumapita kumapeto osadziwa kuti chikupezeka pati Ukafuna kuwerenga nde umawerenga chonse kuti uchiloweze. Can you imagine studying the Nde scrolls? muganize kuti mukuwerenga chipangano chakale sukudziwa kuti ichi chayambira pati chathera pati kumangowerenga chonse mwathunthu. You would have to know the book of Isaiah where to go to find Nde things. pafunika kuti mufufuze kuti kodi buku la Yesaya mneneri likupezeka pati chifukwa choti sanaziikenso mu mndandanda ayi. in, in an amazing way. Ah, mu njira ina yake yapaderadera. So, uh, We're blessed to have ifeyo chapters.
tiwathokoze amene anayika machaputala m'mavesi Yeah. zikupangitsa kuti kuwerenga kukhale kophweka
So in chapter um, 29 and 30 of 1 Samuel, chapter 29 cha uh, ndi 30 cha samueli woyamba you know, David, as he's wandering, trying to stay away from Saul, Pamene Davide akuthawathawa kuti asakumane ndi Saulo. Because Saul keeps pretending to repent. Saulo amalapa basi kuyambaso chipongwe kumalapa kumayambaso chipongwe. Several times when he was shown when David showed him that he was chasing him. Pamene Davide amaonetsa kuti ayi mukunithamangitsa. David was not trying to harm Saul. ayi ndi davide anayesesa kuti asampange chipongwe sauli Saul would say, Oh, I'm so sorry, I'm so nde sauli sorry. amati aa pepa davide panopo sindikuthamangisaso basi ndiwe mzanga tabwera uzikhala ku nyumba I'll never bother you ine again.
panopo sindidzakuthamangisaso ndadziwa kuti iweyo ndiwe wa mulungu anakusankha But that wasn't True. Koma amapanga kampeni kumphasa kuti abwere pafupi amma- amu- amuombere bwino. And even though God was defending and protecting David, Angakhale Mulungu amamuteteza Davide. he got weary Ah, Ga- Davide anali ndi mantha kuti mwina tsiku lina Sauli azandipha and he got discouraged.
ndipo amakhumudwa nkubwerera m'mbuyo. And he went and started fighting other nations, but he went to the Philistines and told them he was on their side. Ah, ndiye kenaka anapita kukamenya nkhondo pothawa kwa sauli anapita kukamenya nkhondo kwa afilisiti nkumanena kuti ali mbali yawo ya afilisiti It's a long story, but God separates him from the Philistines. koma ndi nkhani yayitali koma tikuona kuti mulungu anampatula kuchokera kwa afilisiti And uh, he's coming back to his city called Ziklag. Ah, nde akubwerera wachoka ku nkhondo kuja akubwerera ku mzinda wa kwawo wochedwa ziklag By now he has a, a, a town, a village that his, all his people live in. ndiye pano wapeza malo amene wayikapo abale ake kuti ndi kumene azikhala pamene akumthawa mfumu ya nkhanza ija This is po- possibly eight or ten years, we don't know exactly. Apapa zikuoneka panapita zaka 8 kapena 10 ngakhale chindunji cha zakacho sitikuchidziwa from the bwinobwino. time he had to run away at the beginning from Kuchokera pa Saul. nthawi imene anamthawa Sauli, He wandered for some years. adayendayenda ndithu zaka zingapo, He waited on the Lord for some years. adadikira ndithu pa Ambuye zaka zingapo, And, uh,
and he did it well most of the time. ndipo nthawi yambiri anachita bwino kwambiri. But he's human.
Koma nayenso ndi munthu. And not every, no one does it well all the time. Palibe munthu amene amachita bwinobwino nthawi zonse. Timalakwitsa ndithu. That's why not only pastors but all of our congregations need other people in their lives. Ndi chifukwa chake osati azibusa wokha koma tonse ndi mpingo pamafunika muzikhala ndi abwenzi amene azinena kuti apapa mwalakwitsa akulu konzani. Because sometimes we get yeah. Pena pake timasochera nkumaganiza kuti tikuchita bwino pamene zinthu sizikuyenda bwino. And I feel very sad for people who are isolated. ndili ndi nkhawa ndi anthu amene ndi ajenda yekha amangodziyendera okha kumakhala pa okha kumachita pa okha kopanda bwenzi And they say, well, I, I, I do most of this by myself. akuti izi zonse ndimapanga ndekha zonse ndimayenda ndekha ine sindiyenda kunyumba kwa munthu kuopa mabodza Ine ndimakhala pandekha In fact, you have an, advan- an advantage over America ndiyamike kunoko chifukwa chakuti mumakulira m'madera mmene zambiri mumachita limodzi pa mtundu kwanu kapena pa dera lanu kapena kumudzi kwanu You are used to living in community much munazolowera more.
kumakhalira pamodzi pamene kwathu aliyense amapanga zake iyeyo ndi ana ake zosankhudza za wina ayi So with the affluence that was once there, very good. Ah, ndi mm, chilimbikitso chimene chidaliko pachiyambi uh, people in America became very independent. pano ku america aliyense n'zake n'zake iyeyo ndi banja lake zikakuvutani zakuvutani muli ndi mwayi muli ndi mwayi sizipitanso kwa I'm wena sure you have people like this here. inunso muli ndi wena kuno ku malawi amene za- zawo sizikuwakhudza bola iwo zawo zawatani kodi zawayendera I'll go to church, but don't bother me with anything. ineyo ndingopita ku tchalichi komanso ndikakhala ku mpando wa kumbuyo musamandivutevute nzosonkha kapena kana kalikonse kuti nditumikire mu mpingo ndikakhala kumbuyo kwa mpando wanu Don't ask me to be well connected. musandifunse kuti ndilumikizane ndi wina kapena ndikamuyendere munthu zisandikhudze n'zanu zimenezo Then trouble comes. nde mavuto amabwera kwa iwowo Who's going to help you? nde ndi ndani amene akuthandizeni poti mu mpingo sizikukhudzani za anthu So David is uh, um, Davide wabwerera kumalo kumene anakhala ali yekhayekha. Ali ndi mudzi mmenenso muli anthu angapo. Atachoka kuti wapita kunkhondo,
zimbalangondo kapena anthu akuba anabwera ndi kuphwanyaphwanya mzinda wonsewo. took all the women and children and old ndi men, akazi whoever awo was there, onse ndi azibambo amene analipo anawatenga ukapolo and all his best supplies, ndi katundu zakudya zonse zimene anali nazo kumudzi kwawoko anamulanda and took them away, ndi kuzitenga and were gone. anapita anthu awo He gets back there, it's just a burnt city, nobody's there. akubwera akazi ake onse kulibe ana ake kulibe komanso mzinda waphwanyidwa chilichonse chawonongeka So everyone is heartbroken. okondedwa pa moyo wanu wa tsiku ndi tsiku tsiku lina wina adzakukhumudwitsamponi Grieving mtima and- wanu udzakhala wosweka They don't ndithu know if their families are dead or alive. ndi sakudziwa kuti kodi banja lawo lili moyo kapena lamwalira They don't, probably alive, but slaves to Ah, these people. now. mwina anali ndi moyo koma ndi akapolo kwa anthu amene awagwirawa It just happened.
zinachitika So they're not very far. ah, asali patali ayi And it says that David's men nde akunena kuti anthu a Davide, ankhondo a Davide, are so heartbroken and discouraged, anakhumudwa kwambiri ndipo anagwa nawo mphwayi kapena the ulesi same men that told David, This is your day to kill Saul, munthu yemweyo amene anamuuza davide kuti lero ndi tsiku lanu tamupheni saulo mulungu akupatsani m'manja God mwanu is with you and will mulungu ali stand ndi with inuyo you.
ndipo tiima nanu mupheni saulo lero ali m'manja mwanu They talk about stoning David. ndipo iwowo amaganiza zoti amugende miyala davide chifukwa chakuti wabetsa azikazi awo wabetsa mzinda waphwasulitsa mzinda chifukwa iwo anapita kukamenya nkhondo You thought you had a bad day at church. inu pena pake mukapita ku mpingo mumaona ngati kuti tsiku lija ndiloyipa mamembala kukuukirani akulu a mpingo kukunyozani I'm saying we have hard days sometimes. Iye timakumana ndi mazinthu zimene zoti And you feel like zimachitika everyone has some comment that's negative. kenako ukamaona anthu akamaseka kukhala ngati akuseka iweyo akamakambirana nkhani ngati akukamba nkhani ya iweyo koma akukamba zawo zawo This is far beyond. izi ndithu zimadutsa His own men are talking about killing him. anthu ake ake a davide amene ankamenya nkhondo panopa abwerera apeza mzinda wawo waphwasulidwa atenga miyala akufuna kumugenda iyeyo davide And in verse

But David strengthened himself in the Lord his God. Koma Davide anadzilimbikitsa mwa Yehova Mulungu wace. Really?
Oh, amen. How did he do that?
Davide anadzilimbikitsa yekha. Kodi anapanga bwanji kuti azidzilimbikitsa yekha? Another word that's used for um, strengthened is encouraged. Yeah, uh, um, akuti anadzi mawu akuti Kulimbikitsidwa, N'chimodzimodzi kulimbikitsidwa m'Chichewa. So we just talked about the fact that we need other people to be with us to help strengthen us. Tanena kuti munthu aliyense amasoweka ndi anzake kuti amugwirizize, amulimbikitse pa chifooko chimene ali nacho. But sometimes it's not there. Koma wokondedwa nthawi zina zimafika abwenzi amene amayenera kuti akulimbikitseni amakuthawani nkupezeka kuti palibe wina aliyense akupatseni mawu achilimbikitso, aliyense amangokunyozani nthawi zonse. You see, David stood alone in the story we talked about before we broke. Ah, tisanapite pa break tinanenapo kuti davide adayima yekha pamene mnjira zonse anthu amalimbana naye He stood alone adayima yekha when all these men wanted to have him kill Saul. pamene anthu onse amafuna kuti saulo aphedwe koma davide adayima yekha Ndikukana! Sindingatenge mkono wanga ndi kuika pa munthu wodzozedwa wa He Ambuye.
stood strong and alone wh- Iye anayima yekha komanso yekha mwamphamvu when no one understood why he was being this way. pamene palibe wina aliyense wa ntchito wake amene amamvetsetsa kuti nchifukwa chani Mulungu apereka mdani wako koma iwe ufuna kuti umteteze osamupha ayi. And I believe that was part of a building process of his faith, ineyo ndikukhulupirira kuti inali ndondomeko imodzi ya kuumba chikhulupiriro chake a building up of his character, pamene amaumba khalidwe lake la iyeyo so that when this moment kuti came, nyengo iyi ikabwera davide akhale wokhwima ayimebe njii pamene anthu onse afuna kumugenda that miyala strength would be there for David. mphamvu ya chilimbikitso kuchokera mwa iye yekha ikakhalepo Once again, I have to stand. ineyo ndiyenera kuyimabe ndithu And it, it, I don't know exactly what he did. ineyo sindikudziwa kuti kudzilimbikitsa yekha mwa ambuye adadzilimbikitsa bwanji I know what he did next, koma chimene adachita ulendo wina and ndikuchikumbukira it's part of it.
ndi mbali imodzi ya He iyoyo called for the ephod. akuti anayitana chinthu chimene amayika pa chifuwa There, chake there was a priest with him. anali wansembe pakati I pawo didn't even tell you the story about the priest. nkhani sindinalankhulepo zakhudzana ndi wansembe Saul killed many of them because they were helped David. sauli adapha ansembe ambiri amene anali mu mzinda mwawo chifukwa choti amawaona anthuwa kuti akuthandizana ndi davide And um, they were helping David, not knowing that Saul was even angry at him. and pamene amamuthandiza davide sankadziwanso kuti sauli wakwiya nawo ayi But one of them that was that escaped Mmodzi mwa ansembe amene adathawa kuti asaphedwe ndi Sauli adathamangira kumene kunali Davide.
Ndiye kagulu kankhondo ka Davide adali ndi munthu wina amene amawathandiza kuti afunefune nkhope ya Yehova.
Wiki ino isanathe ndikuuzani zambiri za nkhaniyi.
Ndikapanda mungathe kundifunsa funso kuti munanena kuti muyankhulapo tatiyankhulanponi.
another direction right koma now. ndi ulendo I can't wina do nde that. sindilowera kumeneko ayi
And, and David just took courage and said, just everybody stop. nde akuti nonse khalani chete analimba mtima davide nkuyimira pakati pa anthu amene ndi okwiya
I'm going to seek the Lord. ndiyambe ndafunsa nkhope ya yehova nonse khalani chete Again, this is just my best Ah, understanding. ndi mmene ndikumvetsera ineyo But I know that he sought the Lord. koma ndikudziwa kuti adafuna nkhope ya yehova Should I go try to find my family and our nde family? amafunsa yehova kodi ndipite ndikayang'ane banja langa mabanja athu kuti ali kuti Will you be with us and let us win? mulungu tikapita kodi nkhondo iyi mukhala nafe kodi tikapambana And God says, Go. mulungu akuti inde nyamuka upite ndipo nkhondoyo ukapambana ndiponso ndikakhala nawe And the amazing part isn't that David Ndiye mbali yodabwitsa kwambiri ndi yakuti Davide adamva kuchokera kwa Mulungu. Koma chimene chinadabwitsa kwambiri nchakuti osati kuti anangomva kwa Mulungu kokha, koma anthu ake aja amafuna kumgenda ndi miyala atanena kuti, Tiyeni, tikatsatire azikazi athu, onse anavomera ndi kunyamuka naye nkumapita naye.
Akhumudwa, afuna amuphe Davide. but because he becomes encouraged in God koma himself iyeyo wadzilimbikitsa yekha mwa ambuye ndi kuwauza omwewo ofuna kugendawa kuti tiyeni tikamenye nkhondo tikalande he akazi ake still has an anointing over those men. kudzoza ali nakobe kuti anthu aja ngati kuyankhula iwowo nkumumva komanso nkunyamuka nkupita kukamenya nkhondo ali wokhumudwa They can see it. A- atha kuona kuti mwa uyuyu muli kudzoza They don't have direction.
iwowo alibe chitsogozo choti tilowere kutali David gets koma David ndi amene ali ndi tsogolo And so off they go. ndipo ananyamuka And a series of events happen zidachitika zinthu zochulukirapo mkati mwa where they ndime find exactly where these people ndi are. nkuwapeza kwenikweni kumene kunali anthu amene analanda akazi They awo haven't killed anyone. koma mwamwayi nkupezeka kuti ndi mmodzi yemwe mwa gulu limene lalandidwa palibe waphedwa They haven't raped any of the ndipo women. panalibe mzimayi amene anagwiriridwa pa azimayi amene anatengedwa ku nkhondo aja. They haven't even uh, ate any of the sheep or any- komanso thing. ngakhale nkhosa mbuzi zimene adalandazo palibe ndi imodzi yemwe imene aphapo They just held, they just started having a party. They- anangogwira nkuzibweretsa kuyamba kusangalala osadziwa kuti akubwera kudzatenga zinthu zake drinking. basi akumwa tagonjetsa tagonjetsa osadziwa kuti mwini zinthu akubwera kudzatenga zinthu And zake David comes and res- david takes them, anangobwera basi onse kuthawa kulanda zinthu zake zonse nkubwererako kwawo completely restores.
ndipo kubwererapo kena kalikonse kamene kanabedwa
In a hard time, wokondedwa mnyengo yowawitsa you have to make hard decisions. wokondedwa ngati mtsogoleri umapanga chiganizo choti mamembala onse sakugwirizana nacho koma mukudziwa kuti ichi n'chinthu chokondweretsa pamaso pa mulungu And if you do, mukatero and if you do, mukatero life will eventually get easier. okondedwa moyo umakhala wophweka chifukwa mwamvera kwa ambuye ndipo mwauza anthu anu mwapanga zimene mulungu anena But if you wait, mukadikira kuti eh anthu afuna kundigenda ndichite mantha for an easy time kuti ayi zikhale ziphweke kaye mpamene ndizipanga to make a hard kuti decision, mukapange chiganizo choi- cho- chovuta life will only get harder. moyo umakhala wozunza chifukwa mumapanga chiganizo mumagenda katawuluka
Can't wait for easy times. Musamadikire kuti dzuwa liwale, nyengo ikhale yabwino mpamene muzichita ntchito ya Mulungu. To make- Koma pamene zikuwawa, akukutukwanani, pomwepo pamene pafunika kutumikira kwa Mulungu. Yeah, you told them to make hard decisions. To make hard decisions. Yeah, pamene mukupanga maganizo o- o- o- ovutirapo. You understood.
You know, you complete my thought in your mind, and I love it. Ah, maganizo anangomalizika kumapeto You're way ahead of me. so, what a beautiful story. okondedwa ndi nkhani ya mtengo wapatali kwabasi Impossible situation. nyengo yovutitsitsa With God, nothing is impossible. ndi mulungu palibe chimene nchosatheka Yeah.
So, yeah, yeah, that story. Yeah, it's. Yeah, yeah. We we uh, when we talked about Paul, uh, sometimes in in the New Testament, timalankhulapo za paulo mchipangano chatsopano you'll hear it in the later sections when you watch the ndiye videos. mudzayimveranso mtsogolo mwake pamene mukuona kanema He had to stand alone, iye paulo anayenera kuyima yekha and the saying that God gave me Ah, ndi momwenso mulungu mulungu anandipatsira If, if you want people to stand with you, abale mukafuna kuti anthu ayime nanu pa kena kalikonse kamene mufuna kupanga you must first be willing to stand alone. choyamba mukonzeke kuti onse azakukanani muzayima nokha ndipo muzapanga nokha mukatero anthu azayima nanu That's conviction. kumeneko ndiye kutsimikizika So we've kind of laid that groundwork. tangopanga maziko amenewo In 2 Samuel, Ah, 2 Samueli It's just a continuation of the story. ndi kupitirira kwa nkhani imene taiyambayo. The Philistines rise up against Israel, Afilistaina adzuka kulimbana ndi Israeli. and Saul is nowhere to be fa- is is not in a position of strength. Sauli mphamvu zamuthera.
But even his sons are with him in battle. Ah, ndipo ana ake ali naye mu nkhondo. Even Jonathan.
Ngakhale mwana wake Jonathan. Jonathan was faithful to God. Jonathan anali wokhulupirika pa Mulungu. And faithful to his crazy sinful father. Komanso anali wokhulupirika kwa bambo wake wochimwa. And uh, Jonathan dies in battle with ah, Saul. Jonathan wamwalira ku nkhondo ndi Sauli. And that's very sad.
izo nzodandaulitsa kwambiri There are things in life that are just very abale sad. nthawi zina mmoyo nyengo zimene timakumana nazo mmazidabwa zikuchitika bwanji izizi kwa munthu wolungama ngati uyu But you will see Jonathan in heaven, koma mukamuona jonatani kumwamba and he will not be sad. ndipo sikuti akakhala wokhumudwanso ayi He will not say, Why didn't I get to be king? iyeyo sanene kuti bwanji ndimayenera kuti ndikhale mfumu bwanji sinakhale Why mfumu did I have to die young?
bwanji ndinene kuti ndinamwalira ndili mnyamata koma sindinakalambe There are questions on earth pali mafunso amene tingakhale nawo pa dziko lapansi wopanda that mayankho will not be answered on olo earth. mutafunsa mwa mtundu wanji mayankho They will simungalandire only be answered in heaven. mayankho akalandiridwa mukakapita kumwamba osati pa dziko lapansi And pano when they are, makayankhidwa, there'll be no more questions. pakakhala palibenso mafunso ena. There are things we ask a question. pali zinthu zina timafunsa mafunso We get the best answer someone can give us. timayankhidwa mayankho amene wina wake angathe kutipatsa It leads us to another ndiye question.
mukayankhidwa funso lina limabweranso And it goes on and kenaka on funso and lina on.
funso lina funso lina funso lina Because we can only see here. ifeyo timangoona mdera mdera And God is, hor- is mulungu vertical.
iyeyo amaona chilichonse We're seeing the ifeyo horizontal, tikungoona mdera mdera apa and God is showing us the koma vertical. mulungu akutionetsa mmene kumwamba kulili So I don't feel sad for Jonathan ineyo sindikuchita mantha kapena manyazi ndi jonatani kuti wamwalira ali mnyamata because he is a hero of the faith, chifukwa iyeyo ndi mmodzi mwa ziphona za chikhulupiriro and he revealed the heart of God. ndipo akuwulula za mtima wa mulungu even though he's not David. angakhale iyeyo sanali davide And we thank God for him. ndipo timayamika ambuye chifukwa cha iye Now, this leads to David's becoming the king. apapa ndikuti zikutibweretsera kwa davide kukhala mfumu All of Saul and his sons but one Ah, ma- a- a- amfumu ake onse a sauli koma mmodzi yekha are dead.
amwalira watsalako ndi mmodzi David is not made king over all Israel immediately, Ah, davide sanapangidwe kukhala mfumu ya israeli pompopompo but ayi he's made king in Judah.
koma wangokhala mfumu ya yuda And um,
we find the story that, that leads us to him becoming king over all of the nation. ndiye kenaka tikubwera pa nkhani imene ikutitsogolera kuti ah, tione kuti anali mfumu wa maiko onse And
we're going to talk a little more about Samuel. tikambapo pang'ono za samueli But this gives us the picture of the books of the Kings apapa chikutipasa chithunzi cha buku la mafumu and the books of the Chronicles.
komanso ndi buku la mbiri The books of the Kings are First and Second Kings, buku la mafumu ndi mafumu oyamba ndi mafumu achiwiri and it gives us the history of all the kings of, of of both the southern kingdom of Judah and the kingdom in the north called Israel. apapa akutipasa mbiri ya mafumu onse kuyambira mfumu ya ku yuda komanso ndi mtundu wina wa mafumuwo I will explain that, ndilongosolabe if mtsogolo not today, tomorrow morning. mawa koma
And the Chronicles are the same story, mbiri ndi nkhani yake yomweyo but with a different view.
koma adayiwonera nkhaniyo mwa mtundu wina Chronicles focus more on Judah and the priesthood and some of the things happening there. mbiri analunjika kwambiri pa zimene zikuchitika ndi yuda ndi zonse zochitikira madera amenewo nkhani yayikulu imene akukamba ndi amenewo For instance, the Chronicles don't talk about Elijah and Elisha. Ah, mbiri sakambapo za eliya ndi elisha But the whole story of Elisha and Elijah, Elijah and Elisha Koma- is in the Kings. koma nkhani yonse ya eliya ndi elisha ili ku mafumu And they are in the north. iwowo ali chakumpoto They're kind of in both places. ali ah, chabwino akupezeka mbali zonse Now, We'll get to that. tipitakonso kumeneko Um, when we talk about the kings, tikamakamba za buku la mafumu and David's going to have a son named Solomon. ah, davide akhala ndi mwana dzina lake solomo He's going to be the last king akhala mfumu yomaliza to rule over the whole nation. kuti akalamulire mtundu wonse Just Saul, David, and Solomon a sauli davide ndi solomo rule over the entire nation. analamulira mzinda wonsewo Solomon's going to have a son nde solomoni akhala ndi mwana named Rehoboam.
ak- mwana wake dzina lake rehobowamu And when the people come to him a rehobowamu anthu akabwera kwa iyeyo from all the tribes kuchokera ku mitundu yonse and say, Your father Solomon, akuti bambo wako solomo well, he dealt with us very strongly. iyeyo ndithu anali mfumu yabwino And he used up he used up our energy a lot. ndipo amatigwiritsa ntchito kwambiri mfumu solomo Solomon did some great inde things.
solomo anapanga zinthu zabwino But he he like all like like often a king will do, he took from the people. monga mmene mafumu amapangira ana- analanda zinthu za anthu zambiri solomo He he he- he set up ways for them to come and serve. anapanga njira yoti azisinthana kuti ulendo uno akatumikire mu mudzi uwu akatumikire mudzi uwu koma kunyumba kwake kwa Solomo. And there's more to his story, of course. Ande pali zambiri zina zoipa zimene Solomo adachita. But I, I feel I should probably just go to this part of the division of the country. Uh, mwina kungofikapo pambali imene ya dziko limene lagawidwali. And then we'll go back through. Uh, kenaka tipitirire.
So Solomon's son Rehoboam. Nde Solomoni mwana wake Rehoboam. The people come to him and say, Your father was very uh, strong with us. Would you just not be so, um, not put so much pressure on us, and we'll serve you completely. nde anthu anabwera kwa rehobowamu kuti iwe bambo wako anali munthu wankhanza ufumu wake unali wotipsinja bwanji mmene iweyo wabwerera pa ufumupo uchiteko bwino ifeyo tili wokonzeka kukutumikira So, yeah, so, so Rehoboam goes and asks the elders that his father worked with. nde a- a- rehobowamu anapita kukakuza mandoda akuluakulu amene bambo wake amatumikira nawo And they said, You know, the people are right. nde an- anthu akuluakulu awo auka- nkhalamba zinamuza kuti a And if- zimene akunena anthu ndi zoona iweyo upange zimene akunena anthu Ufumu wako ukhale wophweka osati wovuta ayi. And if you just ease on them. Nde tangopanga mophweka osamachita ngati mmene ankapangira bambo ako za nkhanza nkhanza eh. They'll, they'll love you and follow Anthu you. adzakukondani ndipo adzakusatirani. Then he went to his friends that he grew up with. Nde Rehoboam poti anali nyamata anapita kuma yo anyamata anzake kuti akafunse ya chinyamata kuti eh, madoda andiuza ichi nde ndifuna anyamata anzanga chinyamata ufumu ukhale wa chinyamata andiuze zochita. They're all young men. onse achinyamata mayowo ena They all think mangamanga we're the king's best friends. nde akuti ife ndife azinzake a mfumu nde- We can nde- do whatever we nde- ti- want. mu- mtauni ija amene mu- ah, dziko lino tilitembenuze chikhale chinyamata chokhachokha You know, they're riding around on nde motorcycles. akungoyenda mzinjinga ena akusuta basi chinyamata mmene chili mayo mmene amakhalira I'm joking. Painting a picture. apapa ndikungopasani chithunzi cha mmene anyamata amakhalira They thought they were everything. iwo amaona kuti apanopo mnyamata akulamulira ndikuti ife anyamata ndimene tizilamulira Now you got to keep these people under your thumb. nde akuti amwene amwene mukafuna kuti akuopeni apsinjeni anthu awa apsinjeni nditu mwapsinje kwambiri You tell them your, your little finger will be thicker than your father's thigh. muwauze kuti ngati abambo anga amakumenyani ndi aka ineyo ndikuphinjani ndi chala chachikuluchi And your father used whips of cords. bambo wanga amagwiritsa ntchito ma- a- a- a- ujeni chikwapu chimene amatenga cho- cha- cha- cha- cha- ujeni, chopanda chopanda minga Yours will be with scorpions on it. koma ineyo mmalo mwa mwa ujeni ah, mwa minga ndizayikapo kodi scorpion timati chani? e, ndizaikapo zinkhanira nde chinkhanira chizikukwapulani chikukulumaniso ndi zimene ndizapanga pa ufumu wanga We'll have a chart tomorrow that has, uh, that we can get you, that has all the kings and all of these things. mawa tibweresa chipepala chimene chikuonesa mafumu onse mmene ankalamulira mu mtunduwo
But Of course, the people say, well, what purpose do we have to serve this guy? nde kenaka anthu akuti ngati akuti choncho zimene adzapange nde cholinga chomtumikira iye ndi chani And we have no part in David. ife tilibe mbali mu ufumu wa davide Because when they say David, akanena kuti davide they're saying the house of David. akunena nyumba yonse ya They're davide saying the lineage of David. akunena kuti za m'bado wa They're saying the davide kings that come from David. akuti mafumu ochokera kwa davide You with me?
Kodi tili limodzi anthu a Mulungu? What part do we have in David? Ifeyo tili nalo gawo lanji mwa mfumu Davide mwa m'badwa uwu wa Davide? And all the tribes except Benjamin and Judah. And mi- mi- mitundu yonse kupatulako mtundu wa Benjamin ndi wa Yuda. Because Benjamin is deeply connected with Judah in the ah, southern end.
Benjamin analumikizidwa kwambiri ndi Yuda. And Judah is David's tribe. Ndipo Yuda ndi mtundu wa Davide. Solomon's tribe, ah, mtundu wa Solomo, Rehoboam's tribe, Rehoboam, mtu- mtundu wa Rehoboam, everyone but those Ah, aliyense kupatulako mitundu imeneyi say you're not our king.
akuti si mfumu yathu nkumukana Rehoboam. And from that day, Kuchokera tsiku limenelo we have a northern kingdom ufumu unagawika pakati. because Judah is at the very south. Tili ndi ufu- mafumu awiri ndi Yuda chakumpoto chakumwera, Jerusalem is in Judah. Yerusalemu ali mu Yuda, And then when you go to Samaria ndiye mukamapita ku samariya and all the other north, ndi kumpoto konse it's all it's a little confusing ndi posokonezerako pang'ono only because it has several names. chifukwa chili chili ndi mayina osiyanapo One name is Israel, dzina lina ndi israeli And so now the southern part nde mbali yakumwera isn't really called Israel, it's called Judah. sakutchedwa israeli koma kutchedwa yuda And the northern part is called Israel. Ah, nde mbali yakumpoto ndi imene akutchedwa And israeli it's also called Ephraim ndiponso yuda eh, eh, eh, ah, ah, ah, ah, ye- yomwenso akutchedwanso efraimu because the powerful, large tribe in the north chifukwa mtundu umene wamphamvu wakumpoto is Ephraim.
ndi mtundu wa efraimu But it's not just Ephraim when you see that. koma mukamaona si efraimu yokha ayi Unless it's talking and says the tribe of Ephraim. akamayankhula ndi pamene amanena kuti mtundu wa efraimu So context is important. Ah, mukamayiwerenga nkhani monga mmene ilili To know ndi yabwino these kuti things.
mumadziwa kuti kodi ichichi chikumapezeka patipo They're not hard to find Ah, si zovuta kuti if muzipeze you know those things.
ngati mumadziwa zinthu zimenezo Because when they're describing, pamene akamalongosola there's a context that that you can tell. Pali, chi, pali chindunji chimene mmatha kuchiona mmawu amene anenedwa amene analembedwa kwa amene analembedwawo. And if someone raises their hand to ask the very good question, Akakweza wina dzanja nafunsa funso labwino. because they also call it Samaria. Ah, malo omwewonso amatchanso malo kuti Samaria. Samaria isn't just the Samaritans, Ah, Samaria sikuti ndi kwa mas- kwa- kwa- kwa- kwa Samaria ayi. it's that area of the north. Ndi dera lonse la kumpoto limatchedwanso You may Samaria.
have something like this in Malawi. Mwina mungathe kukhala ndi ngati kumuno ku malawi So if you ask me, why did they have three different names? kodi nchifukwa chani anakhala ndi mayina atatu I'll give you the answer right now. ndikupasani mayankho I pompa don't know.
sindikudziwa ndi yankho lake They just did.
anangopereka mmalo amodzi omwewo nkumatcha mayina angati kodi atatu I bet you have an area in Malawi or two Mwina muli ndi malo konkuno ku Lilongwe, ku Malawi. Mudzapeza kuti wena akuti komwe kuja nkumalo kwina, wena akuti nkumalo kwina koma malo, maina atatu koma malo ake atiwo kodi? Malo ake amodzi omwe aja. Mfundo imene tikukumanira pano kunena kuti chifukwa cha zimene adapanga mfumu iyiyi zinapangitsa kuti ufumu uja ugawike pakati kukhale maufumu awiri. And we'll talk more about that tomorrow. Tikambapo zimenezonso mawa. But I kept I keep seeing myself talking about the kingdom in the north and the south even now. Ndikufuna kuti ndikambepo za ufumu wa kumpoto ndi kumwera ngakhale panopo. I thought I should clear that up. Ah ndilongosole momveka bwino. I, uh, and so it's fascinating. Ah ndi chinthu chodabwitsa. It's sad.
cho- cho- sa- cho- chama- chachisoni But God uses it. kuti mulungu koma- koma mulungu agwiritsa ntchito God doesn't let anything that happens mulungu amalola chilichonse chimene chachitika kaya nchoyipa kaya nchabwino koma ulemerero wake uonekere happen so that he can't still show himself. zimachitika kuti ngakhale chili choyipa koma mulungu amadzionetsa yekha kuti mulungu ndi mulungudi So the Bible isn't about how good this man was and how baibulo good that silikukamba man za mmene was. uyu ndi wabwino kapena winayo ngosakhala bwino It's how good God is. koma zimaonetsa ukulu wa mulungu mkati mwa chipwirikiti chimene chili pa dziko lapansi When the kings are described, pamene mafumu akulongosoledwa they are always described in relationship to David. akulongosoledwa mofanana ndi davide It will either say about this king, amalankhula za ichi mwa mfumu iyi, You've heard of Ahab.
mwamva za Ahabu.
Okay.
And Ahab became king, A- Ahabu anakhala mfumu, but he did not do like his forefather David. koma Ahabu sadapange monga mmene kholo lake Davide adapangira. ayi. Ahab was in the north. Ahabu tukoma anali kumpoto, He's not from the tribe of Judah. iyeyo sakuchokera ku mtundu wa Chiyuda. ayi. But even then, koma angakhale anali kutali koma chiyesero chake any of the kings of Israel, mafumu onse amene amabwerako amayerekeza ndi mmene amapangira ujeni David is the standard. davide anali ngati mlingo woyezera mafumu onse machitidwe awo So it's how did they do like David kodi adapanga ngati davide kapena sadapange ngati or davide did they do unlike David? kapena anapanga zosiyana ndi davide Because David is a picture davide ndi chithunzi of the true king. cha mfumu yolungama imene Jesus imapangira Christ. amene ali yesu khristu mwamuna wa mtanda Yeah.
So we go back in the story. Ah, tibwerereponso pa nkhani In 2 Samuel, 2 samuel we have David anointed as king in Hebron. tili ndi davide wazozedwa mfumu ku hebulo We have an, it, uh, it, the, the king over, Saul came out of um, Saul came out of Benjamin, Ah, sauli anachokera ku mtundu wa benjamini which is very connected to David, umenenso ndi olumikizidwa kwa davide but they try to have a separate kingdom under. Um, there was a son of Saul. I, I apologize. There was a son of of Saul that was left. panali mwana wa sauli amene anali- anasiyidwa So when I said there was only one son, ndikamanena kuti panali mwana I mmodzi spoke wrong. ndinalakwitsa Oh no. I got mixed up with uh, Jonathan's son. Ah, pepani ndimasokoneza ndi mwana wa jonatani bwenzi lake la davide When you do this much talking, you're going to make a mistake. pepani ndalakwitsa sinanene zenizeni apapa ndinaphonyetsa The one son of Saul is Ishbosheth. Ah, mwana wake wa saulo ndi ishibosheti In chapter 4, he's murdered. Mu chapter 4 wa- waphedwa. Not by anyone who loves David. Ah, osati ndi amene amamkonda Davide. But by men who think they can get an advantage. Ah, koma kwa anthu amene amati atingopha ana onse cholinga tikatenge ufumu ndife. They think David will be happy. Amaona ngati kuti akupangira akukonzera Davide ufumu. And he's not.
Koma akuona kuti si- Davide He sizinamukondweretse.
still honors Saul, Akumpatsabe ulemu Sauli. and he's waiting for God to make him king over everybody. Akudikirabe kuti Mulungu ndi amene ampangitsa Davideyo kuti akhale mfumu osati anthu ayi. Remember, there's still one nation here. Takumbukirani kuti pamenepo nkuti mzinda mzinda usunagawanike I went ahead to tell you the future about the two ndinapita kingdoms. chitsogolo kukakuuzani za mafumu awiri. This is still when there's one Apa kingdom. padakali mfumu imodzi.
David becomes king over Davide all. wakhala mfumu pa onse.
He brings the ark to Jerusalem in chapter 6. wabweresa likasa ku yerusalemu mu chapter 6 There's a wonderful story there, nkhani yofunikira kwambiri and I don't think I should do it now. Ah, pepani nthawi yatithera tidzapanga mawa But it's how the ark needed to come according to the scripture. ndi mmene likasa limafuna kuti libwerere malinga ndi malemba And at first, David didn't do it right. ndipo poyamba davide sadachite bwino ayi And God put a, a judgment there. ndipo mulungu anapereka chiweruzo Because God needs to be worshiped the way he said. mulungu amafuna kuti azikalambiridwa mmene mwini wakeyo akufuna kuti azikalambiridwa osati mmene takonzera ifeyo Even ayi. by a great king.
Ah, inuyo mungathe kukhala mfumu yamphamvu Because the real king Ah, chifukwa choti mfumu is yeniyeni God. ndi mulungu wakumwamba We are all just servants. ifeyo ndife atumiki chabe ya mulungu ndithu ndithu So then the final thing I think we should do today, Ah, chomalizira tingoona That makes apapa sense. Oh, you don't know. What I'm gonna-

Davide ali ndi likasa m'Yerusalemu. There's no, there's no temple.
Kulibe kachisi. This is the first time the ark and the tabernacle, the tent, have made it into Jerusalem. Apa ndi koyamba kumene kachisi wabwera mu Yerusalemu. This is 400 years after Joshua crossed the Jordan River. Papita zaka 400 Yoshua atawoloka Yorodano. So all the judges and, and Samuel's life, oweruza a samueli m'moyo mwawo all the way back through to, to ah, Joshua's, mpaka kupitirira kwa yoswa about 400 years. papita zaka 400 And the Ark of the Covenant and the tabernacle likasa la yehova komanso ndi chi- kachisi have been, chihema have been in a couple of places, zakhala zikuyenda m'malo osiyanasiyana but God was going to place his name in one spot. koma mulungu cholinga chake nchakuti dzina lake lizikabukira pamalo amodzi wokha And now the tabernacle's there in Jerusalem. Ah, ndipo ah, chihema chokumanacho chabwera mu yerusalemu
David is sitting in his castle. He has a castle now. davide wakhala mu chinyumba chake And he's king over the whole nation. ndipo ndi mfumu ya dera lonse And he looks out his window, nde akuyang'ana pa windo pake mphepete mwa mtsinje and there's the tabernacle over there. nde apo pali kachisi ndithu wopembererapo mmene anthu amapembererapo Probably doesn't look really great. nde maso ake mmalo moti akayang'ane ku tchalitchi wapuluza maso akayang'ana kwina Even though they put new coverings, angakhale ayika zotchinga kuti a davide asamaone kwina it's 440 years old. nde papita zaka 440 And he's in a new house. nde ali mchinyumba chamakono He's got a heart after God. ali ndi mtima womtumikira mulungu He says, Here I am sitting in my own house, akuti ndili pano mnyumba yanga yanga and the ark is out there in a tent. ndipo likasa la yehova ilo lili mchinyumba umo chosaoneka bwino And there's a prophet named Nathan. nde pali mneneri natani Natani He's a good man. ndi munthu wabwino kwambiri, He's a good prophet. mneneri wabwino.
And David says to him, I'm going to build the Lord a temple. Nde anamuyitana Natani akuti, tabwerani mneneri, ndifuna ndimumangire Yehova kachisi. And Nathan, quite naturally, Nde Nataniele mwa umunthu not supernatural, osati mwa uzimu ayi,
mwa umunthu. Akuti, O, aa, mwaganiza bwino, amfumu, inu chinyumba chanu nchokongola, Ambuyenso mum'mangire.
Inu chitani chirichonse chimene chiri mu mtima mwanu. Nthawi imeneyi Natanieli ali mneneri sananene kuti, Atero Yehova ayi. anangopereka maganizo ake. He's just encouraging David's direction. anangomulimbikitsa davide zoti achite He's not saying, Thus saith the Lord. sanatero kuti atero yehova That's what you should do.
ndi zimene muchite He'd be in big trouble if he did that. akanakhala mmavuto oopsa akanatero ndithu Because in the Old Testament, chifukwa mchipangano chakale sunganene atero yehova if a prophet prophesied akanenera mneneri mchipangano chakale and it didn't come true, ndi kusakwaniritsidwa zimene wanenerazo he was to be stoned.
amatenga miyala nkugenda mwalira sazaneneraso zaboza zakezo How many dead prophets that roam around our world? ifeyo masiku ano tikanakhala ndi aneneri angati ogendedwa miyala Would we have? amene ananenera kuti o wawina achakwera poyamba nkupezeka kuti aluza kenaka ayayi wawina wakuti nkupezeka kuti sadawine ndibwezi titagenda kale onse aja When you try to take the office of a prophet just from the Old Testament okondedwa mukangotenga udindo wa uneneri monga mmene zidaliri ku chipangano chakale and apply it today, ndi kuchigwiritsa ntchito m'manenedwe a panopo chipangano chatsopano it's a big mistake.
okondedwa mwaphonyetsa mwalakwitsa si choncho uneneri wakale ndi wa masiku ano nzosiyana In all of our teachings, by the time we're all done, mmaphunziro athu onse tikamamaliza with all four weeks, ndi mawiki onse anayi You be the judge of that. inu mudzakhala woweruza kuti uneneri weniweni ndi uwu osati zimene timazimvazo ayi
So Nathan says, Sounds good, David, go for it. natani akuti zili bwino pitani kachiteni mfumu That night, the Lord comes to David. wabwerera usiku a natanieli mulungu anabwera kwa davide Tonight,

Tamvana eti? 2 Samueli chapter 7 mukawerenge chapter chonse mmagulu magulu ndi kugawana zimene zilimo mu chapter The chimenechi. danger of me just telling the story, and Nkhani yoti ndizingolongosola nkhani I ineyo have to do this sometimes, ndiyenera nthawi zina is that you may not get the details. koma mwina sikuti mungathe kuyamvetsa bwinobwino koma mukayiwerenga kaye ndikamalongosola mumamva I'm pretty strong at this. ineyo ndikunena ndithu motsindika pamenepo I know the story really well. nkhani ndikuidziwa koma But it's not the same as reading it koma yourself. sizingafanane kuti mukaiwerengeso nokha mukaidziwe panokha And, and you'll want to do that. ndipo mukachite zimenezo So
that night, the Lord comes to David. usiku umene uja mulungu anabwera kwa davide Actually, the Lord came to Nathan. eh, mulungu anabwera kwa See, natanieli I had to look down and went, oh, yeah. the Lord came to Nathan. Mulungu anabwera kwa Natani, the prophet, mneneri yemwe who uja said to David, yemwe uja adanena kuti Go ahead and do it.
pangani Good kachisi idea.
ndi nkhani yabwino. God still uses Nathan. Mulungu akumugwiritsa ntchito Natani yemweyo amene ananena zabodzayo. He doesn't reject him Sanamukane chifukwa kuti wanama ayi. because he made a mistake in his advice. chifukwa chakuti ulangizi wake unali wabodza sana

Has that ever happened to you? kodi zidachitikapo nkupeza kuti mwamuuza ulangizi kuti ndi wabwino koma pambuyo maganiza kuti "Ah, ah, ah, ndikukhala ngati ndamulakwira munthu amene uja." Sounds good.
zikuoneka zabwino koma Sounds si like a zabwino great godly thing. khala ngati chinthu cha umulungu koma si choncho ayi Didn't even have to pray about it. sanapemphere natani pamene amapereka uphungu wake poyamba ayi Didn't have to take time to seek iyeyo God. sadafune kuti akafune nkhope ya mulunguso ayi Just got caught up in the excitement. zinangobwera muchimwemwe ndi kucheza ndi davide nkumamulangiza Watch out. samalani Little message there, huh? samalani pali uthenga apapa mukamapereka maulangizo muziyamba mwapemphererapo kaye God comes to Nathan. mulungu anabwera kwa natani You go tell my servant David. pita kwa this. davide yemweyo amene wamnamizayo ukamuuze uthenga wanga tsopano I took you from following sheep iwetu ndidakutenga ku ubusa ku nkhosa ku mbusa wopanda mz- u- dzina lililonse and I made you king over the nation. of Israel. ndakupanga kuti ukhale mfumu ya israeli And everywhere you went, kulikonse kumene unapita I was with you. ndinali nawe iwe Now that's significant.
okondedwa ichi nchinthu chodziwika bwino David went through many mountains and davide valleys.
anapita m'mapiri muzigwa kumenya It nkhondo wasn't all mountaintop si experiences. nthawi zonse anali pamwamba pa phiri ayi He went through the valley of the shadow of amapita death. ngakhale m'chigwa cha mthunzi wa imfa He had times where God, my tongue is sticking to the roof of my mouth. Ah, panali nthawi imene akuti lilime lake linangokakamira kumwamba kwa, kwa, kwa, jani- kwa, kwa mlomo wake kuti alephere nkuyankhula koma Tears are my only food. misonzi ndi imene chinali chakudya chake ankatero davide pamene Everyone I amayimba thought was my masalimo friend turned against me. anzanga wonse amene ndinkaona kuti ndi anzanga anditembenukira sakundiyang'ananso ayi Where am I quoting from?
Ah, kodi m- buku limene ndikuwerenga lochokera kutiko Paraphrasing. Masalimo, Psalms, yeah.
Masalimo, akulira Davide.
sikuti nthawi zonse Ambuye alemekezeke tagonjetsa tagonjetsa ayi They weren't all, praise God, I'm so happy. He had tears. amapita mchigwa mmapiri koma mmasautso misonzi imaoneka davide But God says, koma mulungu akuti everywhere you went, kuliko achimwene ndali nanu ndali ndi iweyo

imene simudaidziwe konse koma munangoona chigonjetso chokhachokha. Pali njira zina zimene kwa inuyo munagwa ulesi kuti chikhristu ndachitaya koma mumangodabwa kuti mawa mukudzuka mwalimbikitsidwanso mukupita pachitsogolo kumtumikira Ambuye. Maybe we'll spend a million years each in heaven just going over our own life story. Mwina nthawi zina tikamayang'ana kumbuyo kwa moyo wathu tikapita kumwamba titakhala zaka 1 million kuti oh anandiombola paja ine anandipulumutsa paja ine anandilimbikitsa paja ine chigonjetso ndidachiona paja apa That pamene was, mubwerera that was you. That was you. Ndinu That was Ambuye you on mukapanga. the board. ndinu ambuye paja munapanga ndinakuonani ndinakuonani zijazi munanditeteza ndinu aponso munandipatsa ndinu Ambuye And God says, and I would have done even more for you. ambuye akuti ndikanapanga zochulukirako ndi iweyo It, it sounds like a rebuke, Ah, zimakhala ngati nkachidzudzulo pang'ono but it's more like he's saying, koma mwachidule akulankhula kuti I want you to really understand this. ndikufuna iweyo mwana wanga umvetsetse And he says, Have I ever, in, in, uh, in verse 9, vesi yake ya 9 is when he says, um, I've been with you. ndakhala nawe In verse 11, vesi ya 11 he says, Since the time that I commanded judges over my people Israel, akuti kuchokera tsiku lija ndidalamulira oweruza kuyang'anira anthu anga aisraeli and have caused you to rest from all your enemies, ndipo ndidzakupumulitsa kwa adani ako onse he is saying, Did I ever ask, if you go backwards, he's saying, Did I ever ask anyone to make me a house. Ah, ndidapemphako wina kwa aliyense m'mbuyo monse kuti andimangire nyumba to iweyo build me a temple. andimangire kachisi ineyo No. ayi palibe amene ndidamfunsapo onse amene anabwera m'mbuyo mwako sindidapempheko ayi It's a little bit of don't let your own motivation for your own purpose overtake you. mwachidule mulungu amamuwuza kuti Ngakhale mwagonjetsa, musadzione ngati ndinu wopambana kwambiri. Chigonjetsocho chisakupangitseni matama kwambiri kuti mpaka mundimangire nyumba ineyo ayi. Make, make sure you let me give you the motivation. Mundilole kuti maganizo omanga akachisiwa achokere kwa ineyo osati m'mutu mwanu ayi. But then he says, Ndiye akutinso.

Pamenepo masiku ako akadzakwaniritsidwa, ndipo iwe udzagona ndi makolo ako, ine ndidzakuukitsa mbewu yako pambuyo pako, imeneyo idzatuluka m'matumbo mwako, ndipo ndidzakhazikitsa ufumu wache, iye adzamangira dzina langa nyumba, ndipo ndidzakhazikitsa chimpando cha ufumu wache ku nthawi zonse, ndidzakhala atate wache, iye nadzakhala mwana wanga, akachita choipa. Ndidzamlanga ndi ndodo ya anthu, ndi mkwapulo wa ana a anthu, koma chifundo changa sidzamchokera iye, monga ndidachichotsera Sauli amene ndinamchotsa pamaso pako, 16 ndipo nyumba yako ndi ufumu wako zidzakhaziki. zidzakhazikika ku nthawi zonse pamaso pako, mpando wachifumu wako udzakhazikika ku nthawi zonse. Monga mwa mawu onse mwa awa ndi monga mwa masomphenya onse awa, momwe Natani analankhulira ndi Davide. Yeah, amen.
Is that beautiful? Kodi zokongola zimenezi?
You're not going to build me a house, iweyo ndikuuze chilungamo nyumba yanga suzandimangira but I'm going to build you a house. koma ine ndizakumangira iweyo nyumba yako manje manje And
not like Saul, osati monga sauli ayi whose mercy I had to take away. amene ndinachosa chimpando cha ufumu pa iye And I'm saying, Ine ndikuti, Because Saul rejected mercy. chifukwa Sauli anakana chifundo, That's why God took it away. chifukwa chake Mulungu anam- anamlanda ufumu wake. He, go, he says, but not like Saul. Koma- Your- when your son sinned, Mwana wako akachimwa, and listen, they would sin, mveserani, amachimwa ndithu, and they would act like Saul. ndipo nawonso zochitika zawo ndi saulo sizimasiyana akati achimwe The generations coming, m'bado umene umabwerawo there would be men in David's line like Saul. kunali anthu amene anali m'moyo mwa davide ngati sauli So he wasn't saying your children will not act like Saul. sananene kuti ana ako sazachimwa ngati sauli ayi He said, unlike Saul, I will not take my mercy away from your sons, your generation. mosiyana ndi mmene ndidapangira kwa saulo Ine ana ako sindizawachosa ku m'bado wonse. Because I'm making an everlasting covenant with you. Ine ndikupangana ndi pangano la muyaya ndi iweyo. That your son will sit on the throne forever. Mwana wako adzakhala pa mpando moyo wake wonse. Which son is that? Mwana amene angakhale pa mpando moyo wake wonse angakhale mwana wake utiwo?

Judah. Panalibe ndi mfumu imodzi imene ili pa mtundu wa Yuda. David's line is Judah. Pamene mndandanda wa Davide unali wa Yuda. I'll never take my mercy permanently away
from your lineage. Sindizachotsa muyaya chifundo changa pa mtundu wako. Because there's going to be a king padzabwera mfumu patsogolo that will sit on the throne imene adzakhala pa mpando wachifumu muyaya

seen imene ionedwe in light of 2 Samuel pamene chapter 11.
tikuunikira 2 samuel chapter 11 We won't turn there.
Ah, tisatsegule You know the story. mukuidziwa nkhani David sits here davide wakhala pano and he sits before the Lord. ndiye wakhala pa mpando wachifumu What if God said to you, Akanayankhula Mulungu kwa inu. I'm going to bring the King of Kings through your line. Ah, iweyo ndikufuna Mesiya akamabwera mfumu ya mafumu a- azabadwe mwa iweyo. Mwana wa mwana wako azabadwe mfumu ya mafumu. People are going to associate the name Jesus Anthu dzina lakuti Yesu lizabadwa mwa iweyo. as your son.
Ngati mwana wako muli inuyo tsopano. Azabadwa mwa inuyo mwana wako Mesiya uja

And he goes, You know what you've said to me, akuti mukudziwa zimene mwayankhula nane and you know who I am, mukudziwa ine ndine ndani and you know your servant. mukudziwa mtumiki wanu You know your servant. mukudziwa mtumiki wanu And God did know his servant.
mulungu amamudziwa davide kwambiri
God knew David better than David knew David.

knew what David was going to do. amadziwa zimene achita davide m'mawa mwake pamene apapa amamuyamikira kuti ndi mfumu wabwino komanso zabwino He didn't go out to battle with his soldiers, but stayed home. a davide atuma asilikali ake onse apita ku nkhondo dzulodzuloli auzidwa kuti mwana wawo ndi amene azakhala pa mpando wachifumu He was on his roof and saw Bathsheba. nde atuma asilikali onse ku nkhondo koma tangoyankhulidwa kumene ali pamwamba pa nyumba. He took her. ndiye kenaka kuona mzimayi akusamba ali mbulanda She gets pregnant. amutenga nkubwera naye mnyumba He nkugona calls naye for her husband from the ndiye battle, nkumpatsa Uriah. mimba mwatsoka nkuyitananso mwamuna wake kuti iyeyo nayenso abwere Tries to make it look like it's Uriah's child. Ah, ndiye amafuna kuti Uriah. mwa- mwamuna uyu agone ndi mkazi wake ndiye amnamizire kuti muja unabwera muja wagona naye mwana wa uyu mimba iyi ndi yako iyi But Uriah is a better man than koma uriya David. ndi wowopa mulungu woposa He davide won't anali go wowopa home.
mulungu He kwambiri won't go home to be with iyeyo his wife. amtuma kuti apite akagone ndi mkazi wake iye wagona pa khomo pompo He's a, kuti yeah, he's a captain and his men are out akuti there fighting. anzanga ali ku nkhondo ine sindingapite kukagona ndi mkazi wanga pamene anzanga ali ku nkhondo He ayi sleeps at the doorstep of iye David's wagona house.
pa khomo ndithu la kachi- la- la nyumba David tries to get him drunk. ndiye kenaka wampatsa mowa davide kuti aledzere mwina akaledzera apita ku nyumba kwake kuti akagone ndi mkazi wake He still won't go home. nde chimkulu chichi chikuti ine ndine wopa mulungu kunyumba sinditaninso kodi sindingapita kosa David gives him a sealed message nde mapulani onse a davide alephera nde ampatsa kalata nkumupatsanso iyeyo kalata yoti aitsekatseka konse kuti usatsegule ukapereke komweko to take to Joab, the commander, nde akuti kalata iyi ukampase wamkulu wankhondo joab When he brings it to Joab, nde kalata iyo wanyamula yekha akupita nayo kwa joabu kuyiwerenga he's kalata walking away.
Ah, iyeyo akupita kuti ah ndapereka kalata panopo ndikajoyine anzanga ku nkhondo kuja Joab knows that Uriah is a great man, joabu akudziwa kuti e uchini uliya ndi mnyamata wamphamvu kwambiri and he sees Nde waona kalata yochokera kwa Davide. Get him up to the front of the battle. Akuti ameneyu mumuike kutsogolo kwa nkhondo kumene nkhondo yavuta kwambiri kuti aphedwe komweko. And then pull everybody back from Ndiye mukamuika ku nkhondo muwachotse anzake wonse akhale yekha alephere kuziteteza kuti amwalire komweko ku nkhondo. So that he dies in battle. Amwalire ku nkhondo komweko. We can debate whether Joab had a choice to do something different. Mwina tingathe kunena kuti ah komanso komandala naye anali wankhanza Joab akanamlola mzake ap- apulumuke osamphetsera iyayi But we can't debate what happened. koma zimene zidachitika ukoko sitingakambiranenso kuti kodi chinachitika nchiyani Joab did what the king told iyo him to do. jowabu nayenso pomvera mfumu yake ngati komandala wamkulu adapanga zimene adauzidwazo And Uriah dies.
uliya akufera ku nkhondo koma munthu wosalakwa wopanda mlandu ndithu
It's a terrible story. nkhani yomvetsa chisoni kwambiri kupha It's, an munthu un- wosalakwa it's almost unbelievable since it's the David that we just read about being promised. inu apapa eternal. posachedwa pompo mulungu amamulonjeza kuti mpando wako udzakhala muyaya ndipo ngakhale maku- ana ako akachimwa ineyo sindidzakhululukira amamulonjeza pompo koma pompo akupanganso machimo oti sungaganizirenso ayi You brought the question, how could Elkanah be blessed? Ah, kuti kodi Elikana amadalitsika bwanji munthu wamitala? How could David be blessed? Davide angadalitsike bwanji walanda mkazi wa mwini wagona naye wamphanso mwini wake wa mkaziyo? A couple of things. Zinthu zingapo zimene tizione apa.
Paul said, Follow me as I follow Christ. Paulo akuti munditsatire ineyo monga mene nditsatira ndani kodi? Kristu.
And Paul was such a great Paul, Paul was such a great example paulo anali chitsanzo chabwino that he could say that freely akananena kuti munditsatire ine i might struggle to say that ah, ine mwina ndingatukana with such with such conviction ndingathe kunena ndi chitsimikizo chachoncho pang'ono but just recently koma posachedwa pompa this thought seemed to help me. maganizo awo anandipeza Follow me munditsate ine as I follow monga Christ. inenso ndikutsatira ndani kodi khristu Yeah. So when you see me following Christ, mukamandiona ine ndikutsatira khristu pokhapokha ndi pamene muzinditsatira if I'm ahead of you, if I'm leading nde you, ngati ndili kutsogolo nde mukundiona ndikutsatira khristu pokhapokhapo ndi pamene muzinditsatira follow me. munditsatire. Follow me as I follow Christ. mukamandiona kuti ndikutsatira khristu pamenepo ndi pamene muzingonditsatira pokhapo And if you see me not following koma Christ, mukandiona kuti phazi linalo laponda pena pake posaponda do not follow me. chonde musanditsatire I received that ndikuchilandira chimenecho here in Malawi, kuno ku malawi sitting here, Na mmene nakhalira pano talking to the first group, ndikuyankhula ndi gulu loyamba lapita lija first time I ever had that thought. ah, lingaliro limeneli linabwera koyamba Maybe you've seen it before. mwina mwadziona kale But this is the beauty of fellowship koma and ukuku ndi- ndi questions. and- ubwenzi ubwino wakuchezerana limodzi kumafunsana mafunso nkumatumikirana And it's why my church says, go to Malawi. ndi chifukwa chake mpingo wanga umandituma kuti pitani ku malawiko Spend much time there kakhaleni ukoko fati kumene kumapindula kwambiri because God does better with you there. mulungu
And then akuti you can mulungu get back. amachita nanu kwambiri ku malawi koposa mmene amachita nanu kuno kwathu kuno So Zikomo Kwambiri. zikomo But here's something I've known for many koma years. ichi nchimene ndachidziwa mzaka zapitamu And it, it, it burns in my heart every time. chimenechi chimayaka moto mu mtima mwanga nthawi zonse God chose David, mulungu akuonesa davide and David did have a heart after God. mulungu ndi- davide anali ndi mtima ndithu wa kumufuna mulungu But not only was he not sinless, komabe sikuti davide anali wopanda uchimo ayi he had some pretty good failings. anali ndi zina zimene adachita kulephereratu kuti apapa ndiye He walephera didn't do well with when it came to women. Monga komanso vuto la Davide pakakhala nkhani ya azimayi ee nde anali mavuto osasambanso ayi. and his children.
Komanso ana ake anali opulupudza okhaokha. And brothers, don't use him as your example for this.
Abale musamtenge Davide ngati chitsanzo cha kukhala mu mabanja abwino ayi. Because I think David's greatest pain. Davide
mkuwawa kwake kwambiri kumene anakumana nako. His greatest pain. Kuwawa kwake kwambiri kwa Davide was not what other people did to him. osati zimene anthu adampangira iyeyo ayi It's what he did koma zimene anapanga kwa anthu ena to his God makamaka kwa mulungu wake and his family, komanso ndi banja lake his failures.
zolephera zake He's forgiven.
Ah, anakhululukidwa ndithu It's a miracle.
ndi chodabwitsa It's not even according to the law. si monga mmene zinalili za chilamulo ayi What's- anakonderedwa What sacrifice could you give for murdering somebody? inu kunalibe nsembe imene ukanapereka kuti wapha munthu What sacrifice could you give for committing adultery? kunalibe nsembe yoti munthu wapanga chigololo wopha munthu amaphedwa wopanga chigololo amaphedwa padalibe nsembe imene mulungu anakonza ya munthu wapanga machimo amenewa There's no provision in the law. kunalibe muchilamulo kuti munthu akapanga chigololo akapereke nsembe kuti akhululukidwe wopanga chigololo amagendedwa So if you read chapter 11 also, mukawerenganso chapter 11 you'll see that God sends Nathan to him apapa tikuona mulungu akutumiza natani Nat- natani natanieli after he has a baby with mwana wa, Bathsheba mwana wabadwa kwa, mwa- kwa mkazi uja and has married her, wamukwatira and the baby is sick. mwana wadwala Because Nathan said, in behalf of God, Da- Nathan says, You've sinned. Natani anapita kuti amfumu mwachimwa. Tells him the story. Anamuuza nkhani za kankhosa. He uses a story about sheep. Anakawauza nkhani anamuperekereza nkhani ya kankhosa. When David sees it. Ataona Davide anazindikira kuti walakwa. He says I have sinned. Ndachimwa, ndachimwa, ndachimwa.
And he truly repents. Ndipo analapadi Davide. Nathan says in behalf of God the child will die nde nathanieli ananena kuti Ah, mwana uyuyu sakhala ndi moyo amwalira because of the shame you've brought on chifukwa my cha, name, cha, cha, cha, cha manyazi amene mwabweretsa pa mtundu the wanu fruit of your sin.
Ah, mphoto ya uchimo wanu Not the child's fault. mwana sanali wolakwa ayi This must happen. koma izi ziyenera kuchitika mwana amwalire David goes on his face seven days. Ah, davide atangomva uthenga wanasala kudya masiku 7 pleading for the life of the child. kupembedzera kuti ambuye mwanayu sadalakwe chonde The mpulumutseni child dies.
koma mwanayo anamwalirabe Rem- I also have to interject. Ah, ndibwererepo pang'ono Nathan, s- when David says, I have sinned, pamene davide adanena kuti ndachimwa in behalf of God, m'malo mwa mulungu knowing it's God, ndikudziwa kuti ndi mulungu Nathan says, The Lord has put away your sin. akuti mulungu akukhululukira machimo ako But the child will die. Mwana amwalira koma Mulungu akhululukira machimo. And you're going to suffer trouble in your family. Ndipo banja lako lidzakhala pa mazunzo chifukwa cha tchimo limene wapanga. Out of your own house. Ndipo nyumba yakonso idzakhala pa mapapo. Is going to rise up. Idzauka.
Rebellion.
Ndi kukuukira. That would be Absalom. Ndiye mukakumbukira mtsogolomo Abisalomu adamuukira Davide kukwaniritsa uneneri wa Natanieli mmene ananenera pa Davide. Because while God will forgive our sin, Ngakhale Mulungu atakhululukire machimo athu, and He's already paid to forgive our sin, walipira kale mku- machimo athu He will kutikhululukira. not automatically take away the results of our sin. angakhale mulungu akukhululukire koma zipsera za uchimo zimakhalabe pa moyo wako wa So iweyo that we might learn, pakutero tikaphunzire and others watching might kuti learn, wina wake akuti angandala machimo amene ndapanga apa ndisadzabwerezenso mukamaona zipsera za machimo zimene zili pakati pa moyo wanga. God is not mocked. Mulungu sanganyozedwe. Whatever a man plants, chimene amafesa munthu he will also reap. ndi chimene amatuta And in that regard, mwa ichi that's not even God judging you. ah, sikuti mulungu akuweruza With David, God is bringing a clear judgment to the mulungu sin. akubweretsa chiweruzo ndithu kwa davide But that verse in Galatians that says, You reap what you sow. Koma vesi ya kwa Agalatiya imene imati mumakolola zimene mwafetsa. Doesn't say you reap what God wants to do to you. Ah, sikunena kuti mukakolola zimene Mulungu afuna achite kwa inu. It doesn't say God wants to get you. Mulungu afuna kuti akukwapule iwe. Oh, I can't wait to see God get you. Ineyo ndikudikira kuti Mulungu akulange chifukwa cha machimo amene wapanga iwe. It says you planted it. Iweyo wabzala.
And now you'll eat it. mukadzala mbewu yake umaidyaso wekha You planted it. wabzala wekha You're reaping what you did. udyaso wekha mulungu God doesn't sizikunkuzayi have to judge you. odzala ndiweyo odyaso ukhala iweyo mulungu salangayi So we don't want to plant these seeds ndiye musamabzale mbewu yokuvutani kudya because we don't want to eat that poison. sitifuna kuti tikadye zoyipaso zimenezayi
But above and beyond the law, koposa chilamulo chonse if I can say it that way, ndingathe kunena mwa ichi I don't even know how to say it mwina kanenedwe kake ndi kondivuta apart from the law. kupatula kwa chilamulo Because the New Testament says, apart from the law, Ah, chipangano chatsopano chikuti kupatula kwa chilamulo the Gentiles have been saved by grace. a- amitundu apulumutsidwa mwa chisomo And David is a picture ndipo davide ndi Not- chitsanzo cha chisomo not only of the Savior, Ah, osati ngati mpulumutsi yekha ayi but of the salvation koma wa chipulumutso kuti sitimayenera kuti tipulumutsidwe koma mwa chisomo that tinapulumutsidwa would come to all mankind.
zimene zikabwere ku mtundu wonse wa anthu Because Jesus says, if you lust after a woman in your heart, yesu ananena kuti ngati mu mtima mwanu mwali ndi chilakolako cha mzimayi you've already committed mwapanga adultery.
kale chigololo ngakhale simunagone naye If you hate your brother in your ngati heart, mwadana ndi m'bale wanu you've already murdered him.
mwamupha kale mwamuyika m'manda ameneyo mwa- mwapha If you break the law in one point, mukangophwanya lamulo in limodzi James it says you're guilty of the whole ndiye law. kuti ku yakobo akuti mwaphwanya malamulo onse We are all David.
okondedwa ndife a davide tonse ndife ochimwa operewera pa ulemerero wa mulungu We are a part of his failure ndife mbali imodzi ya zimene davide because adalephera God sees our heart. mulungu amaona mu mtima mwathu And The heart's deceitful. mtima ndi wonyenga koposa But he zonse also sees our desire for him. ifeyo timakandizira kulako zina zosakhala bwino pamaso pa mulungu And we are like David tili ngati davide sindifenso abwino olo mpang'ono pomwe because God promised us mulungu a anatilonjeza Savior who mpulumutsi would deliver us. amene azatiwombola And he won't take his mercy ndipo away, sazachosa chisomo chake pa but ifeyo he'll bring forgiveness.
azabweretsa chikhululukiro chonse
And that's today's lesson. Tamalizira pamenepo kwa lerolo. Tatyeni timuombere manja mbuye. Let's all stand.